chipụta na kpọpụta na anwụ anwụ ya adịrọ mma kpọpụta ya na anwụ chipụta ọnụ plank ka ọ pụọ na anwụ onye debekwana ya na anwụ Michael

Iyi Oji na nchagbu Iyi Oji ogolo bitima Iyi agụ shimeshi Ngene Iyi agụ ọ mụ bụ Ọfịa bụrụ agụ bụchi maara ntempụ

ji ọgbanyalị m egwu agbanya na egwu ana m ayọ ayọ n'isi Mmesoma n'isi ụmụ nwanne ya na nne ya na nna ya amarọ m onye ọ bụ mbụ ọfụ mụ na ya na afụ first time n'ụwa niile bụ nke anyị na-afụ kịta e bu ebu wee bịa achọrọ m ka ife ọjọọ mee ya mana m jiri iwe bụọ ya ọnụ ana m abụ ya sị ya taata ise ka o nwere onwe ya ise

mana ama m na ọ ga-ego to this extent ọ bụ obi ọkụ na iwe ọkụ maka na o meke m ife ọ sị asị n'isi m ife m na-amarọ anya ka o bochie m ọnụ wee bebelu unu akwa akwa m na-ebe bụ ka unu kpeelu m ọnụ m mana ana m ayọzi n'isi ya ọra alụsị niile ntụ Iyi Oji na nchagbu Iyi Oji ogolo bitima Iyi agụ shimeshi ọ laa ọgwụ ka ọ dị ya mma na arụ ọbala agwụzina ya na arụ mmiri akọzina ya na arụ biko ka o nweta onwe ya ụbụlụ ya zuo ezu nwerekwara ka o ji eji ifele ayọ ka m na-ayọ n'isi ada Jizọs bụ Mmesoma ka m na-ayọ ayọ n'isi ya personally ọ mụwa bụ Ọfịa tinyere ya nsịkị because na ọ bụ na unu na support ya na ife ọm- ife ọjọọ ọ na-eme e mebe ọ ga-aka na-emekwa ife ọma ọ ga-aka na-emekwa ife ọjọọ ya mere m ji na-anwagide ike m ka m mee kichọn nna na kpọọ asị ka ọ ma na ife ọ na-eme because na ọ chọrọ m okwu abụrọ rochas okorocha nke nya bụ hope uzodinma dibịa ka m na-alụ ma tata n'ụzọ okwu n'ebe a nwa onye nwere ọgwụgwọ esemokwu omenala ka anyị na-eme anarakwa mfe ego ana m ya ego mba asị m gị kwụọ m ụgwọ mba eji m nwa ikpe ego mba jirọ m ya kpee ego onwe ya ga-abụ gị nye m ezigbo ego mana alụsị niile ntụghị dị ụzọ alụsị 5 ofu ka mpa inyere dị ga-egote ewu ọkwa ya mana mụwa sị ebe m na-emesigo ndị nke a ịtọ dị adị m ga-eji ego m golo ewu nyesi efe maka na egbuo m iwe enye m isi condition ọ nọ kịta adịrọ m obi mma ọ because ọ kpọchi ntị na pastọ sị ya bịakwana ọ bụ na asị gị bịa pastọ mmadụ ibe ga-asị onye ebe mmadụ na-enye mgba mgbaghara mana ibere onye m mgbaghara ọ bụ na gbaghara ọ na-eyi mana n'uche aka m n'obi m niile ọ na-emebisi gị alụsị ya nke ikwu nne m mma eje ọmụ ikwu nne m ka ọ bụ asị na ọ ga-ebu ibe na ebe asị na ọ ga-ebu ije ebe ọzọ asị na ọ bụ jiri okwu iwe bịa na ga-ebu ya ebu wee bịa ana okwu a ga-ebuba wee bịa ana mụ nwere obi iji wee kpee ego wa sị ndị gotewere m efi maọbụ nye m nnukwu ego million million achọrọ m nke ahụ ife m chọrọ nkechi nne m ka m meri tụmanya ka m ma gbaghara ya si taa atọ m na-aga ọjị ya ihe ji na nchagbu ihe ji ogoro bụti m ya gwechi mechi ihu ala m alị ka m ji banye ihu ya mbụ wara sị gị bido gị gbaghara ana mesi jesus

anọrọzi na ya na dibia anọrọzi dibia tata na agụ gara akọ m onye a na-egbu onwe oge so ana m ekwu tata ka m na-awa ọjị a ka m na-awa ya ndụ ka m na-awa ya ahụ isi ike mana mpa unu zere apụkwa nyekwa m treatment o ọ bụrụ na obodo ebe akwụ ndejere jedekwa ozugbo ozugbo maka na dị na-erigokwa arụ ọkwụnụ fụya n'olu gị arụ kọsọnụ bịakwa late ọ dị ka onye isi na-awa

o nwere ụbọchị mbe na-ele ya kwuo okwu sị na ọbara dị ya n'ahụ ga na-awụ mmanụ bụ ọbara spiritual gọvanọ otu na ọ ga na-afụ ife ụfụ

i rie nnu ya dị gị mma n'ahụ i rie mmanụ ya dị gị mma n'ahụ ka nri baa anyị n'afọ
bikonu ayọ ka m na-ayọ ama m na aka ejidogo n'ebe ọ nọ mana ayọ m na-ayọ bụ n'isi ụmụ nwanne n'isi nne na ụmụ nwanne jekunje gbalịa ka ọ ma na e nwe ife a na-akpọ alụsị ah. jekunje gbalịa ka ọ dị ndụ ka ọ fụ n'anya ya jekun gbalịa na ya gbalị yi ka ọ dị ndụ ka ịfụ n'anya yi ka ọ fụ n'anya ndị ya eji aka ije gwara ndị ọzọ bịa settle alụsị o ọ dị ekwu ekwu ndị ihe okwu ya chukwu ya ma ọ dị ndụ o jiri okwu ya jee gwa ndị ọzọ sị wa bịa ka wa bịa settle alụsị

bụ ndị a na-edunyere ime nwere ife na-eme na the power in Jesus Christ nke mmadụ bụ Jizọs save you Jizọs ama save you na kewu oyi chukwu enye mgbaghara maka Jizọs Kraịst bụ ndị ya na mmebi Jizọs Kraịst achọghị ụkwa kpọkpọ Jizọs Kraịst n'ome last week ọ chọrọ okwu okwu o

ayọ m ọyị ayọ m nwanne nwaanyị ọyị mana ife m na-ayọ bụ biko ka o nwere onwe ka o nwere onwe afọkwa m ije anụnwa

diọkpa diọkpa iru anị ka anyị nọ ife ahụ ndị iche bụ ife a nọ n'ebe a debelu ndị iche ego ọjị ndị iche bụ ife a na gị bụ onye iche ọ bụrụ 20 naira tọgbọ n'ebe a ọ bụ 50 naira debe n'iru ndị iche ndị a bụ ndị iche ọ bụrụ ka eje bịa nke a bụ anị anị ya bụ ndị iche onye mejọ anị jide ya na be nna wa onye na-ala nwunye mmadụ jee laa anị na-ejide ya Ọ na-ezu. onye na-ezu oshi zuo oshi anị ejide ya ife a bụ iru anị cheelu ya ọjị ka ọ ma na ị bịa mgbe anyị ma na etu ndị be anyị si eme

Anị ka anyị nọ n'iru ego a. Ehe. nna gwa ndị niile ọma niile iji na bewe Dapụ aka. abụwa aka ise gwa nwere onwe we Ebe ebe abịaghị ayọ. ọrụ alụsị niile nwe ebe nne m tụọ alụsị ka m na-ayọ mana ogbo bụ n'Enugwu Otu ana m eje ka m kpọọ nwa edozi nọ ka ụta ka m nọ ka m tinyere ya ego ka o gote ewu ka o gbuo n'isi nwa a. ka ọ hapụ ọ bụ my personal money nwa ife ọ ga-eme then njikwa na-ele ahụ njikwa nye my grandmother ofu ewu n'isi ya agwa agbuwe o nwelikwa onwe ya then a jee na mmiri o banye echi na ụtọ Okay, sir. ka m nwere ofu ewu m ya egbukwara iwe nwoke kpụtagide ewu n'ebe a o doo ya anya mana ife na-eme

mmụọ fa na gị ka afụla agụ na ada ama aka ife izuka ị na-eme ya pụta ọ da afịa alụ

nke a bụ awụ mmee awụ mmee Ogechukwu Okeke Njaka a sị m na ị ga-afụgide ife anya lele ise ị ga-afụgide ife anya mmiri n'ụwa ise
ise

from today ka asa country na mwana do aya wo go drop battle line all the official keta social media people na o go ken daka is under my oracle live ya jere pastor man gwatia ise o jebe jebe man gwatia ise o jebe o jebe o bụrụ na court o nwere ka gwatia ise ị ga-atagide afọ fọ gbara aka si chike bụ wee bata ife niile i nwe ga-abụ ife alụsị ise until ị bịa gwa nwa ife m me yi ọ bụ na eri m ji gị eri m ede yi ọ dịla ya na mma ọ bụ na eri ọgụfọ m na nne mme yi na ọ mmeyọ tinye m n'ije bụ Chris Oka bụ onye rapụtara okwu na FMM mara ife nna mara anyị ya ole bụ onye m n'isi mgbọtọ m na social media from A to Z adịgba meeting na WhatsApp group so reset am up

Tụrụ m ọjị. Tụrụ m ọjị. Ana m agọpụ ada Mercy Jesus bụ ada Mmesoma tata n'ihu alụsị niile m nwe. Ise. Anyị gbara fara mmiri oge mgbede ahụ. Ana m agọpụ ya tata ka o nwere onwe ya. Ise.

bụ nwata asị na ife na-eme ama ngalọ m a na-akpọ bụ mmanya kpọpụ a na-akpọ Ogechukwu Okeke ndaka ya na Fortunate Ogbuchere bụ onye butere m okwu na ụka a na-eme nta na-eme imo o nwere mmịa wee wesịta mmadụ ya unu ga-afụgịrị ife alele na ndụ unu ise ise ise ise unu dị ụlọ ọgwara ngwụta unu ise

everybody will die ọ bụrọ uche m achọrọ m afụfụ ọ na-ata ọ dịrọ m mma n'obi mana bụkọta m mkpụrụ na fon ụlọ bịa kọta arụsị dị involve mkpụrụ m ga-ata makpụ m ga ihe bụrụ biko ọ na-achọrọ iri ewu mma iri ewu a nweta m ji anụ ewu eme ọfịa obodo obuta mana ife m chọ ka unu malị bụ ụmụ unu ụlọ m dụọ ọrụ fọdụ na-akpa nzu na-akpa ife nyere na efe n'ụlọ akwụkwọ bụ onye ọrụ two things are involved in spiritual work ị na-agwọ ọgwụ nke na-egbu egbu ị na-agwọ ọgwụ na-akpara ihe nke jeweta nke na-egbu egbu gbuo mmadụ atụ egwu ọ bụla nwere agwụrụ ya atụkwa egwu is a lesson to everybody everybody mara right ya onye chọrọ ya okwu egbe onye ahụ wahala onye chọrọ ya okwu hapụ ya a sị na mmadụ sị na onye abajọ mmadụ ka ikwete tụrụ onye eme ya ajọ ife adị m nkịta mmadụ m ga-eri ọnwụ ụmụ nwanne ya ndị iwe iwe a na-ewebu m iwe ụmụ nwanne ya na-ewebu m mbụ iwe ụmụ nwanne ya na-ewebu m mbụ mana mụnwa from today I forgiven them ise ise ọ bụrụ m ka na-abalụ mba ị bịa Asaba jụọ awa ọfefela with a system man abụ m system man ịmasị na abụ m ọtọ na abụ m onye wepụta na road ya ma amụọla gba nkịtị 50% adị m achọ okwu ma ị tụfu okwu adị m agbara ọsọ okwu ma adị m avoid okwu na ụka ọsọ nwefe eji eme ise small girl nwata ntakịrị ọrụ iti nwata bụ aka nri laka bọdọ jọdị azụ ọ kpasara m iwe o mere m bee akwa na social media nwa m nwaanyị ada m nwaanyị ebebe akwa n'ụlọ na nwunye m ị ga-ama ụdịrị ife bụ ife me family ji be akwa nwoke anyị dị nwunye emesị ka apụrụ m ya ilo agara m ya far I'm going back to those places again to make sure I put things in order. Yeah. Why I gave her this money? Ka ọ malụ na mụ enwerọzi grudges.

mistake unu nọ na kaja since mana arụsị nọ na be unu since ọ bụrụ na unu na o nwere pastọ na-afụ ụzọ na ọ ga-amara na alụsị abatakwa na ngwulu a since na ọdịda akpagharị na ọ na-achọrọ m ka o destroy ma ndị ọzọ m ji tinye ya ma tinye dị na morning and night two o'clock m gochi mgbara ọta na-ebe life kwa nge na ma ndịrị ya mgbe oge ahụ na ọ ga-adịla mma kịta ise ife m na-ebe n'ime uche m na-ebe feme wudi mkpa dịka m na-ebe akwa mana main road

fechaa m ego kpọdị kpọdị ka m na-eti egwu ọ na-efe m ego na-eti egwu fechaa m ego ihe na-anya ekpere ego na-ati na akpa obere anaba ọ dị mma m kwuo a na-akparịba m m kwuo na Facebook adị kpọba m ọ m na oge fecha nwa anaba agba nkịtị ọkwa ya nwere ego were ihe ji ya ogechi support ya akpọwa m iyi na nkịtị ogechi agara m ihe ọyị ogechi mụ na ya mere NGO ogechi anaba m ihe ego yi ogechi ngwa ọgwụ na o lere ọ bụrụ ị bụrụ dibịa ngwa otu ọdaji otu na-ahịa arakọta ka o jebe dibịa ka o jebe be pastọ ka o jebe ụlọ ọgwụ ọle ọrụ ọrụ dị na pastọ ego ma dọkịta ego ọ ga-enye ego ọ ka ịma na onye kpọ m nka nka dibịa ọya nka nka ọya mgbe ya nka nka ọgwụ m ara ewe dị ya mma bute bute ọzọ ngwawa ọgbanwe ife ndị dibịa gwọ na-ele ọ chukwu nwe final say dibịa na-eme chukwu nwe final say

kwụba aka yi ọtọ nọlụ onwe yi ma ị na-eje ụka ma ị na-agọ mmụọ keep your hand straight ego nyi ya bụ ka o jide ngwa niile na-ego dịka ọgwụ wee support ụlọ ego n'ọgwụ ị na-anụ ụdị mma aka mma gbọrọ ekwe mmecha mkpọ ya ọ na-agbụ ya kpọọ na ụdị ego ụdaka nta maka m tinyere ego o gbuo ewu n'isi nwata a. gbọ ya kịta kịta kpọọ dị egwu kịta m ga-etinyela ego ụda ka nnọ m bịa ọ ga-eje gote ewu gbuolu alụsị mana abịaghị na n'egbu I will spend my money agbọsọ unu ọ ka megoro nke m ọkọsọ m nwere ego spend oge izi ogbuo m nwa nke nwere ụlọ mana ọjọọ please gị ya adị mfe imeli ebe mana nchi meli ya ọ bụrụ azụmahịa bido obodo ebe echi niile ọ bụrụ ego adị ọhụrụ kpọkwa azụ tụọkwa m ga-atụkwa mana ka ọ dị mma mana ọ bụ na chukwu nna ọ chukwu mfana sị nkịta osi ozi m n'aka ọ bụrụ ekpere ome ndị ma pastọ a ya pụta ekpere olugo n'omume owo ka anyị mee joint prayer n'etiti ụtara kpom kpom kpom onye ka na-akụ gbom gbom ụdị ekwe

ada jizọs ahụ nwa na-akpali m ee mụnwa mụ na mụ na ndị befa akpago fewa na nwa mụnwa ji ego m nye ya ka ifela ife m alụsị ọbara ya alụsị n'isi ya ka ma wepụrụ ya anya ka ọ nọ nọ n'onwe m achọrọ m okwu m oke ya ee m betiri 50,000 taa taa taa i gote ewu i gbuolu nne nwaanyị
agbaghaligo m ya agbaghaligo m ya si gbaghalikwuo ya ewepụrụ ya anya send ya kata mesend ni 50000 taa taa ngwa m dibịa dị anụ ọfụ ọgwụ dibịa chi nne e si na ike adịrọ nchọba ike ndị ọzọ wetụkọ ọnụ join patrol esoro akwa ịdaja mmanụ ma

ee achọ ọgwụ a na-enyezi ya ọgwụ mana amala nọ n'oligo anyị maara maka echi mana ịma mara na-ekwusi ife ga-eme mmadụ mana ekpere m na-ekpe n'ike nke chukwu bụ ka ọ nụ ekpere anyị na ekpere ụmụ igbo maka na egbuo m iwe enye m isi o nwerọ onye ọ bụ anyị sị ka enemy ya nwụrụ maka ọ nwụrụ ị ga-afụ ndụ anyị na-eri ozu mmadụ eri ọnụ ọ yọgo m obi adịgo m mma I have forgiven her ọ bụrụ m ife that day m chọcha arụsị ya na mmiri abịa ma ụmụ nwanne abịa sọ ọfịa gba ya agakwa ahụ okwu aka dependent ọ ya enwe afa ọ ya enwere ezigbo afa ọkwọtụ na abụ m nkanka dị na abụ m fake ngwa ndị niile lụzila ndị niile nyezi ọgwụ sesi ya ọ lụwa ọlụ ndị abụri ana m ajụ ọ rụrụ ka ọ bụ abi maka ịta dibịa bụ fake abụ fake ebunye m moto dash abụ fake alụọrụ m ụnọ free abụ fake mmadụ egonye m ala abụ fake m nwe ụlọ niile nwe nwe fatị pịa ọda mara ego dibịa ka m nọ ndị mmadụ nye m thanksgiving enwe mefe ịtọ ike ọ pụta efe igbo ka ife efe igbo mmadụ pụtara m efe igbo ọ pụta efe ya ka nna ha so ajọ m ka ọ malụ na ị sị na mmadụ bụ fake hmm. fake fake ya na-afọ na ndụ ya kọsị ya na ị sị na dibia bụ fake dibia ọzọ nye ya ọgwụ ọ ma rụ ọrụ ị sị na pastor bụ fake pastor ọzọ mee ekpere ọ ma rụ ọrụ anyị bụ spiritualist in different dimension o nwere ike nwe ndị nke ma mere ụlọ ụka nwee ndị nke mefe mere dibia adị m proud bụ na dibia ka m na-alụ ọ ka mara bụ n'eziokwu na n'ime ebe dibia n'ime room na-asị na Jizọs Kraịst na public ọ ka mma na-agba m na mmadụ dibịa efu m izelu m asa ekwensu ekwe ka osu osu ikwere ka osu ọlọlọ onwe ọlọlọ onwe ọ dịla ka ndị na ọlọwe ndị agbaba ipi ma chọọ ka ya nwa ọmụzi ime m nwere isi mburu ya so adị m painful o wutebu m n'ebe ife nwata mere then I cried baa akwa chia mkpu jepụrụ ya ije kọrọ akpa buru moto jeere ya ije so ọ bụrụ na nke m arụrọ ọrụ ka nke ndị ọrụ ọrụ mana ama m nke m na-arụ ọrụ arụsị m egbugo ndị mmadụ na Asaba asị owu ewu a confess ya eburugo ha bịa ụtụtụ bịa mana ife bịa kwa alịlị ọnwụ abịakwa alịlị ọnwụ onye mesịkwa mee nwụọ ọzọ ya hapụ mmadụ ọ na-ekpute family ọ pụta ịlọpụta gị ilo mana ekpere m na-ayọ wa uche na ngakara anyị kwa ya were iwu ike dị ya ya rịba hmm. na nwata na weziri ya nọ ndị zi ya bụ ndị ala ọ bụ na Ogechukwu gị nke ka nwe ife ọsọ n'anya ka m mee ọ ga-adịla ana mma
ọ bụrụ na m kpa meeting against somebody ka emegide ya wee bụrụ mpụta ma ya ma di ya bụ Ogechukwu they go suffer ise ọ ma-adịrị fa na mma ise afụfụ nwata na-ata ọ fa ga-ata ya ise ọ mmadụ mislead nwa ya social media life Facebook ga-efe bụ mepụta ka nwa igbo nile Facebook the bad the good not everyone on Facebook bụ ezigbo mmadụ o nwe ndị bụ agwụgwụ pretender

emere na nwere ife ga-emeni ọsọ ndụ adịrị ịbụwa onye nwụrụ anwụ adịghị ekwu okwu kịta kwa jide gị okwu okwu
mana ife m na-ayọ Chukwu n'isi di ya na ụmụ ha na ụmụ ụmụ anwụrụ ga na-achọ ọkụ wanye mmiri nkịtị nwekwana mmiri jụ oyi nye na mmiri nkịtị nye na mmiri ọma

agbago m n'azụ na ọgwụ tata otu ụgwọ ndebe na ya adebe m destin ife bụ bluetooth forget wetara m bluetooth o weta webe bọcha mmadụ bọbe m bọcha m ego were gaa si m kwuo suo m to suo m to court for defamation of character character nke ibe ebe na-emebikọ nke nke nke idozi edozi character njọ njọ ịbịa bọ m ego were ego gbapụ ọsọ ị sị na ị ga-esu m for defamation of character na court ka e bụrụ ya ikpe ikpe nọ ya opue ụlọ n'ike kịta ka m pụtara official kịta echi echi kịta m nwe nwe ezigbo arụsị ọzọ m ga-enwe arụsị ten bụ ndị nke ahụ kwa mmanụ ma chọrọ okwu they will come here one by one o they will they not come alive they will come on dead o hmm. ka ọ nwụrụ anwụ na-ewesekarị ya nkọ nwa mbụ dibịa ga-agba afa mara mma nwoke mere anya nwa ọzọ gbatụ m okwu ma m nọ na bịa echekwa okpo onye ala phone ka m uche bloggers ka m uche ada ada Igbo ọ nwụrụ last month bịasị m ọfịa na o nwe o nwe visitor ka m uche visitor otu nwa guy ọtụ fortunately unfortunately kwa

nsikwa asị mara arụsị amara ya ekwu enwere m ifu na is against him i welcome him as my guest my mistake m mere mana oge ọ nọ live video amarọ m na that thing m na-ekwu oge m na-agwa nwunye m aba m n'ime room sị nwunye m na ife this guy bata ka m egogbolo ego a abata na amụ amụ ama ma the video na-aga I was thinking na ya ofe m na-ekwu ama mbata amarọ m na thing ga-abata na the video so ndị ya na na-agba war capitalize ya wee use against him mgbe bụkwa the guy wee sị ya gbaghalụ m na amarọ m na thing ga-aga Facebook a nọ live ọma nọ live m wee ya kpọọ ya sị ya biko m kpọọ the girl set the girl ọ nabọ set m up ka m wee sị ya ọrụ m this guy biko na mụ abụrọ onye okwu na ụka na mụ akpọrọ police station ọ bịakwa visit m na be m ụwa na mụ na-akpọrọkwa akpọ ọ kwa gị kpatakwara this guy as boyfriend ya achọkwa ya abịa ịnọtakwa nchọkwa n'ụfọdụ na afọ ebe a bụ hotel ebe lodging ebe beer parlour iwetọrọ gị mo tinyere ala chọrọ m bịa be m n'Imo state from Imo state ọ sị m chọ ka ịchọ ịfụ mmadụ from the live video bọ m ego ego m ijiri ego karịa mụnwa iyiri boot ka m nwe boot iyiri shoe ka m nwe shoe ihe ezi m tebe egwu na-ete ọ bịa fọrọ agụ na-ete egwu na-ete egwu ị ga na-eme m o

ife ụbọchị na-ete na-asị chukwu na ala kpọtụ na-asị gị kwalakwala ofu emume ya ego na ego alụmọlụ ọkwa wufu abụrụ na this guy pakọla ego niile ya onye kpọkọrọ ego m wee bịakwa nwunye m n'elu oge nọ m n'ebe na-asị hei na onye nwere ụgwọ ego ahụ amarọ m na thing m na-ekwu a na-aba na live video m na-eme so ndị ilo wee cop- ndị na ya na na-agba war wee copy that thing wee use video against him

gị bute mụ na nabara nwaanyị sị gị the girl na onwe ya nwụgo the girl last month the girl bụ clique wee maja nne pay because the girl na onwe bụ e set m up wọ with the boy nsị m m kpọọ the girl adịbe this guy anyị mmadụ ọma the girl na nkwuo e sue-o for defamation of character ọkara na ọkara na onye bụ ego

ofu ahụ nwụnụghị anya ọfọdụ tịrị tịrị ọbịa nwa ya hụ ga-efu lafa m na-agwa ya ada I forgive you from my heart people m nwere ego enye yi nyere m ya ego ya because anya m inye ya ego ọ because na ama m bụsị dịrị yi because m na-eme ekwu okwu na na-abụtụ ya njọ yi ya na-aza m ọ bụrụ ụla ka m ga-ama ya m maa ya ụla pịa ụtalị gba ya leyi ma nke m ga-apịa nwa ya ụtalị m ga-ama nwa ya ụla ọ bụrụ kwụsịrị n'obi oge m fọga eyizi afọ nwata mana ụmụ politician m ga-ata alụ ahụ maka ndị barrack m ga-egbunye anyị ama m ka esi eme nụ. m ga-ata ndị anyị ndị police di ya na nwata anyị nta ahụ mgbe ọfụ ofe na alụ chukwu taa karị nke mmadụ ga-ata anyị ma azụgo chukwu ya gbaghara mmadụ na gbaghara gba gbaghara anyị ọ na-asị gbaghara anyị from my heart ka mmụọ nna efe iwe m adajụgo iwe m adị- biko bịa ya na Facebook bụ fake

elu ọrịa ego ma ndị ama na azụ na-agwọ mgbọrọgwụ papa ndị dọkịta highest ha ihe ọgwụta ọgwụta ma ha ihe asago fake ka mmetọpụta ndị ọzọ ma aka masị ka nwụta ọgwụ ka m mee ekpere were liva mee ka nsị mekwa ndị ọ bụ nwee obere ndidi

ma home theater afịa anya mara anya ka ọ na-azụ is my field mana adị m azụ ka m destroy ya mmadụ adị m azụ ya m nwe onye ọ ga-abụ ife ofe ọmụmụ mere gị unu ga-eme ezigbo ego chụkwa ndị mmadụ nwere ga-abụkọta m n'ọfịs a nri agbago onye ibiri virat na ife unu ga-enye ya bụ 2 million mana m ma eme because m ma eme at your age nwa obi frustrate beghị maka nwa ya ịmara eri amụsụ anaghị nne m nwa mara mara nke ọ bịa nwa ya na-eje echi maka ma nwaanyị ama m nwaanyị ma nwoke oge ga eficha dama nna bụ unu ka a na-abịa ọgọ ụmụ ya amaghị ife metata onye m ọ dị

na mma nye na-ebolo tebụl na-enye alụsị ka nke alụsị eme ka ọ bụrụ efi alụsị so ife na-agwa biko unu unu kaba arụ chọọ ụlọ ọgwụ dị mma ọ bụkwa nka nka ụlọ ọgwụ ndị dị afọ na Facebook bed dị ala ala nka nka ebe a dị chọrọ ezigbo ụlọ ọgwụ o nwere atụsịbụ ndị mmadụ na-edebe n'ego a were na-edebe n'ezigbo ụlọ ọgwụ kpọcha akpọcha ka nwanne baba anya ka pastọ na-eme ekpere na mountain ka a na-eme ekpere na shrine o wee dị ya mma

ifere ije ga-adị ife unu ga-eme gwaji ụlọ ọgwụ jedebe anyị obodo anyị gwara nsị a test culture ụmụ pụtara na culture arụ nwa from head head to toe ama nne n'ime ahụ ha niile ene na-esie ya nwe nke ọ na-aya nwe nsọ ife a sị a na-edebe a sị nsọ ọ kwụsị ili beans beans onye eri beans onye na beans ofe ọgbọnọ onye dịgo n'ofe ọgbọnọ kịta ama m ndị na-eje gotara ya draw soup ofe ọkwụrụ egotezina si chọọ ezigbo ọgwụ na-enye ya dara ọgwụ a na-enye multivitamin ọbara ka o jere receive healing ọ dakwata na afịa afịa awa ka alụsị m si eme alụsị m na-azọ mmadụ na afụgo mmadụ ị na-aghọta na so ka ọ kwụsị eme ndị nọ na-ekwu otu ọ kwasị adịsị so mana anyị na mmadụ dị mmadụ dị kwụsị mmadụ nwere dị otito mmadụ dị otito na ahụ ya mmadụ mmadụ bụkọtọ na ife alụsị ife a na-eme m ifele it touches me mana enwe one choice na anyị mee ife m me ọ sị na agbara ligo m ntị agbara ligo m n'ọnụ ụta ka igbu ife ndị a mgbu you affect me